Fáilte ar ais roimh Cáit san áit. Le déanaí chaith mé cúpla lá i gCópanhaven, príomhchathair na Danmhairge. Seo iad na nithe is díol spéise a rinne mé ann agus go mholfainn daoibh féin.
Áit a gcaithfidh tú cuairt a thabhairt air anseo i Copenhagen, dár ndóigh, ná Nyhavn. Tá súil agam go bhfuil an foghraíocht ceart go leor ansin, níl a fhios agam. Seo an cuan seo atá an-cháiliúil ar fad, dár ndóigh, agus tá sé just go haoibhinn. Tá bialanna, tá caiféanna, is féidir leat turas a dhéanamh ar an abhainn anseo ar bhád éigin. Go haoibhinn ar fad. Tá na bialanna agus mar sin de costasach ach chun an fhírinne a rá tá gach rud costasach anseo, ar a laghad tá sé clóite. So táimid just chun siúl timpeall anois agus chífimid cén sórt rud atá le feiceáil anseo. Is áit íocónach é Nyhavn leis na tithe geala seo.

Ceann de na rudaí is fearr a dhéanamh i ngach cathair a bhíonn tú ag tabhairt cuairt air ná dul go dtí an margadh! So inniu tá mé anseo i margadh lár na cathrach, n'fheadar an t-ainm atá air anois ach tá torthaí agus glasraí úr timpeall na háite agus ansin taobh thiar díom anseo, tá áit le bia atá réamhullmhaithe so féachann sé go hálainn, táimid chun dul isteach anois agus chífimid cad atá le fáil ann.
Tá cócaireacht na Danmhairge go hálainn, an-bhainteach le iasc agus arán seagal.

Rinneamar, ah tá sé ag titim, rinneamar dearúd chun aon rud a thaifeadadh ach yeah, bhí sé go maith, nach raibh? Not too bad. Rud eile go gcaithfidh tú a dhéanamh anseo i Copenhagen ná dul go dtí an caisleán seo Rosenborg, Caisleán Rosenborg. Tá sé níos mó ná deich euro nach mór le dul isteach agus féachann sé an-deas ar fad, músaem atá ann. tá gairdíní nó talamh ann agus tá sé, is dócha go bhfuil sé an-suimiúil. Níl an-chuid eolas agam faoi stair na tíre seo an Danmhairg, so gheobhaimid amach le chéile. Tógadh an caisleán mar theach samhraidh ar dtús sa bhliain sé déag is a sé agus úsáideadh sé mar chaisleán ríoga ar feadh níos mó ná céad bliain.
So bhí mé mícheart, tá sé actually fiche euro chun teacht isteach anseo. Níl sé chomh mór agus níl, cé go bhfuil an suim againn go léir, an bheirt againn, sa stair, nach bhfuil? Róchostasach, níl an suim sin againn in an, sna ríthe agus banríona agus mar sin de. So tá sé deas chun féachaint timpeall agus tá na gairdíní go deas ach an bhfuil, an fiú é dul isteach? Is fút féin atá. Áit eile atá an-choitianta anseo i gCopenhagen ná Christiania. Agus sin áit nach bhfuil aon dlíthe, níl aon Gardaí Síochána isteach, tá sé an-ait ar fad, tá an-chuid ealaín nó graffiti, pé ainm gur mhaith leat a thabhairt air, ach yeah ní féidir leat grianghraif nó físeáin a thógáil taobh istigh. So seo an slí isteach anseo agus is féidir leat beagáinín de na ealaíon, tá sé an-dhifriúil ná aon rud eile atá feicthe agam i Copenhagen go dtí anois. So faraor ní dóigh liom gur féidir liom é a thaispeáint daoibh ach féach air mar tá sé an-shuimiúil ar fad agus yeah níl aon dlí, ní dóigh liom. Bhí ionadh an domhain orm agus mé ag dul isteach go Christiana. Fuair mé amach ann gur d'athraigh an ceantar go mór le blianta beaga anuas. Is féidir leat grianghrafanna agus físeáin a thógáil anois, tá sé i bhfad níos ciúine agus ní fheictear daoine ag díol drugaí ar an bpríomhshráid, Sráid Pusher, a thuilleadh sa bhliain 2024. Tosaíodh an común seo i 1971 mar bhunáit mhíleata a rinneadh siúltóireacht agus anois tá thart ar 1,000 daoine ag maireachtáil ann.
Ceann de na nithe is fearr a dhéanamh i gCopenhagen, ná níl sé i gCopenhagen in aon chor, is féidir leat bus a thógáil anseo go dtí an tSualainn. Is féidir leat bus nó traein a thógáil ach tá an bus níos fearr. mar is féidir leat dul thar an droichead agus tá sé go hálainn ar fad, na radharcanna atá ann agus ansin uair is ceathrú níos déanaí tá tú anseo sa Sweden! Chaitheamar lá an-deas i Malmö, an tríú chathair is mó sa tSualainn. É sin ráite, tá an chathair beag go leor agus tar éis cúpla uair ag siúl timpeall na cathrach seo bhí an cuid is mó feicthe againn. Tá cearnóg gleoite ann darb ainm Lilla Torg agus is fiú cuairt a thabhairt air sin cinnte. Ina theannta sin, thugamar cuairt ar an leabharlann. Tá an solas ann go deas agus tá sé in aice le páirc aoibhinn. Ghlacamar páirt sa traidisiún Sualannach darb ainm fika. Go bunúsach séard atá i gceist ná caife agus cáca milis i lár an lae, traidisiún iontach a deirim féin. Chun ár suim sa stair a shásamh, thugamar cuairt ar an gCaisleán. Musaeum atá ann agus is féidir taispeántas a fheiceáil ar an seanphríosún freisin. An chéad lá eile, chuamar ar turas siúlóide. Fuaireamar moladh ónár treoraí chun dul suas ar Phalás Christiansborg agus radharc aoibhinn a fháil ar an gcathair ar fad. Ina theannta sin, tá an radharc seo saor in aisce, rud atá fíor-neamhghnáthach sa chathair an-chostasach seo. D'fhoghlaim mé faoin saghas tric sin, an turas sin, ar thuras siúlóide agus mholfainn i ngach cathair chun turas siúlóide a dhéanamh anseo san Eoraip agus go háirithe i Copenhagen mar tá sé mór go leor, tá an-chuid le feiceáil. So rinne mé féin agus Aidan ceann ar maidin agus mhair sé dhá uair agus bhí an treoraí go hiontach, ba as an Peru é agus bhí sé chomh greannmhar agus bhí sé ag moladh rudaí éags. súla dúinn agus mar sin de agus áiseanna cosúil le seo. Aoibhinn, aoibhinn ar fad. Sin Aidan díograis. Tá sé cúthail as Gaeilge mar ní labhrann sé mórán Gaeilge go fóill ach má tá tú ag féachaint ar mo cainéal eile, Kate in the Place, beidh sé ag caint mar labhrann sé Béarla. Do you speak any English? Oh, I do have the English, all right. Born with it. Born with it. Líofa sa Bhéarla.